Isinapase ya mid term review akuti apeze ndalama kaya za mthumba mwake kaya zakuba kaya zakuti kaya akatenge mazi kusandusa ndalama achite deliver quickly ndi zimene propaganda ya mcp ikufuna kuti iwauze aMalawi iwo sakuvomereza kuti analuza iwo sakuvomereza kuti ali ku opposition that's why mpaliyamenti akungotulusa mipweya chifukwa chakuti sakuvomereza mpaka pano kuti analuza uh, chisankho and anthu ake ndiwo aja 1.7 aja anamvotera chakwera aja even kumpoto aliko ambiri amene mpaka pano sakuvomereza kuti chakwera is out of power and leadership two chimene ndimafuna ndinenenso kwambiri ndichakuti Anthuwa sakuziwa kuti ndi 5 years from today kuti kuzasakhe kuzakhalenso chisankho 5 years nde akufuna pa 2 months po apange zinthu za 5 years zimene ikubwerayi zonse zipangike pa 2 months po which is unfortunate. Now, ndisanapite kwina kuli konse ndifuse fuso limene pa 2 months alionesera mcp ndi their hidden political structure imene akuyidalira imene anayika mu place because the stealing of that money was ndalama zonse zija zinabedwa zija trillions and trillions is invested in this what am trying to share with you now fuso ndi iyi

imene iwo akuti akuyiyuza koma akukana kuluza kwa mcp imeneso ili mu constitution yomweyo imene tili nayo koma akukana kuti mcp sinaluze nde tifuse kodi ndalama zimene zabedwa mmalawi muno a judiciary are they happy kuti ndalama zinabedwa anagawana anthuwa? Ngati a judiciary they are happy then atiuze kuti judiciary is very happy kuti ndalama mmalawi muno zizibedwa. Funso lina is judiciary happy kuti mmalawi muno muli corruption? Nde a judiciary wo atifunseso ati atiyankhe kuti inde iwowo as judiciary because they are above the constitution, they are above the law akuti mmalawi muno muyenera kukhala chipongwe choba ndalama, chakatangale, chachimpwilikiti. chifukwa iwowo akufuna kuti a use constitution part of the constitution ai-use a part of the constitution they don't want to use kodi mmene tinamangidwa ifeyo a judiciary analipo The- at- atiyankhenso mafunso amenewa kuti kodi judiciary inalipo pamene ife timamangidwa what action did they take uh, against those people who violated the very same law limene judiciary akuyuza iwo imene ili above the iwo ali above the law Ati, atifunse, atu, atiyankheso funso kodi kuphedwa kwa Chilima was it within the constitution kuti Chilima can just be killed like that assassinated like that ha kugwesa ndege atiyankheso a judiciary wo kuti inde iwowo akugwirizana ndi zonse zimene zinapangika kuti Chilima aphedwe in, in that manner Kodi nawonso abale a ka Chilima akati abwezere kwa anthu amene anamupha will it be also in order? Ndiye tikufunanso a, a judiciary atiyankhe kuti yes it is in order then we'll take it and, and we'll go to their families we'll also do the same kuti si judiciary anena kuti an eye to an eye kaya chani to ujeni ndi chifukwa iwowo akumapanga zinthu sakuziwa the political environment we are in. A Malawians, konse kumene kuli real democracy today, people they had first of all to deal with the judiciary. Chifukwa judu- judiciary ngati tikuyisiyirira enafe tinaziwa kuti tili ndi ma complaint ambiri ama elections koma ine sinapite ku judiciary chifukwa naziwa kuti judiciary will be against me chifukwa ndinali ndi ujeni kuti even if nditengere ku court ah, pa zimene zinapangika ku constituency kwanga judiciary will be against me i knew it That's why I did not even bother kuti ndipite ku court chifukwa naziwa kuti judiciary will be against me. Judiciary is judiciary allowed kuti m'Malawi muno there must be selective justice. Ndiye atiuze ngati a judiciary wo iwo akulolera kuti m'Malawi muno there must be eh, selected uh, selective justice. Now selective justice atiuze kuti izichitikira kwa ndani ndi ndani ndiye atiuze ma, iwowo atiuze m'Malawi muno kuti justice, selective justice izipangika kwa anthu awa awa awa sono anthu amenewowo are they not Malawians ndiye judiciaryso itiuze kuti anthu amenewawa they are not Malawians or they are Malawians but they are supposed to face music of the judiciary and music of justice because to them

Ndiye atiuze a judiciary zonsezo kuti indeed that is ujeni. Ti- Chifukwa tisamapite uku ndi uku aa. Two months judiciary ya Malawi ikuvomereza pa two months kuti boma limene lilipo lipange china chilichonse five years within two months as long as iwo they are paid ku, ku ma, ma offices awo as judges and justices of the appeal courts of Malawi iwowo bola kuvomereza chifukwa anthu amene wa- akuwamasula awa especially the, the, the so called magistrate court iwo aja anthu aja anamenya anthu pa Mbowe kukupha anthu kumenya anthu kuswanya magalimoto judiciary was very happy to see that that is because that was not a crime a crime is to go and quash the warrant of search

Rafuka Sambara was did not die natural death. It was that death ya Raf- Ra- ya Rafuka Sambara that is the death that resulted kuti Chilima nayo sakaphedwe kuchikangawa. Chifukwa It was all a set up. So is judiciary happy with that? If judiciary is happy, it should tell us kuti yes, it is happy. Kodi judiciary pa munthu wakupha nzake Ngotu okhwapa zikwanje are they happy? Ya judiciary atiuze zoti yes a judiciary they are happy because these people must be given must be you know taken within the rule of law imene a judiciary akuiziwa koma ngati ikuchita apply kwa ifeyo they are not a- after that they are not even they don't want they are not even interested why am i saying this even mlandu umene ine natengera kuti i was wa part of it kutengera mlandu uja wa ma elections, smartmatic, mlandu umene uja enafe anati tilipire koma tinawina koma amati each and every person alipire individually uh, ma expenses nde enafe mlandu umene uja ti- tinalipira uh, mwa ife tokha koma judiciary inanena zimenezozo mlandu wakuti u- u- is liberating is bringing back democracy the lost glory of democracy koma judiciary ananena kuti tilipire ndiye ndikuona kuti judiciary muno ndi imene kuonongesa democracy in the country judiciary ya muno is above the law judiciary ya muno does not even respect the rule of law to them is, is, to them is everything an individual judge is everything is a country is a government is executive is what what is god is what this is is a problem that we have in this country. That's why democracy cannot work in Malawi because the judiciary is at the center of it all. Ndachoka apo. Kodi achakwera mwaiwara kuti mwaruza kapena muganizabe kuti muli mboma ma MPs a mcp amene mwaba ndalama za nkhani nkhani tikukuziwani kuti inde mukudalira judiciary chifukwa mnayihonga judiciary yo koma muziwe izi there will be a time we'll say enough is enough we will not take you there we will just deal with you because ifeyo tikufuna judiciary ipite kwa aliyense m'malawi muno

a culture that respects the rule of law timafuna kuti it should apply to each and every uh, human being or a person that lives in that particular country koma Malawi muno ena afe tazuzidwa ena afe tikuopa kupita ku khoti ndi milandu chifukwa tikuziwa kuti sitikawina ena afe ine ndamangidwa more than 18 times in Malawi muno 18 times since 1994 18 times koma sinapiteko ku court kuti andichite mlandu kuti inuyo mwamangidwa kopanda china chilichonse apapa tikuchita compensate ayi a court amakana zimene zija ineyo namangidwa mlandu wa Kassim Chilumpha treason anatimanga treason china Humphreys Mvula ineyo Kassim Chilumpha Matemula Mnembo ndani takhala mu court ee kuyendera takhala mumapolisi ee judiciary refused especially ineyo amazonda nane kwambiri they refuse to entertain anything to do with me kuchoka ku major street mpaka ku supreme court they refuse whenever there is a case against me they all refuse to handle it chifukwa akuti ineyo i deserve not to be respected within the law ah, ah, i deserve something different because am an animal am not a human being according to the eyes of the judiciary kurumphisi kunapanga zinthu za- zopusa kwambiri zambiri koma naivome ndinavomereza nanena kuti no let it be because ndinaziwa kuti there's nowhere else i can go and be addressed and, and be uh, given uh, justice uh, on, on it nangozisiya even the registrar of political parties went there to investigate and they are coming up with a report

Peter was mishandled even mlandu uja wa- wa ma elections uja mlandu wa ma elections was not because the entire world said kuti elections were free and fair and kupita ku court ananena indeed elections were free and fair and akuti koma sinakwane 50 plus 1 nde because sinakwane 50 plus 1 we nullify the elections ndiye wokhawo a judge anapitaso ku parliament kuti ayikeni lamulo ili likhale mujeni lamulo limene mnalibe akuti tayikanimo kuti likhale a law if atachita kale nullify ma elections ndeno pali zambiri zimene zikupangika mmalawi muno against dpp against some of us as long as you are mcp as long as you belong to mcp you have justice you have everything you have even that will kuti iweyo ukhoza kuchita ujeni campaign against Peter, against dpp, against as long as iwe you are mcp you are allowed according to the constitution of this country that's what the judiciary is trying to project in this country ndiye mafunso ndi akuti kodi zitithandiza izi zakuti anthu anaba ndalama 3 trillion kachani madeti onsewo zitithandiza ndalama zimene abisa magalimoto mmene ndikunena pano kuli ma toyota fortuners abisabisa mmagaraji abisa mulilongwe magaraji ena ali muno mblantyre ena ali kumzuzu ena ali msalima ena ku Nkhotakota magaraji aku Ntchisi abisamo chani abisa magalimoto muli chimanga anthu ali ndi chimanga ena ali ndi ma 10000 bags ena ali ndi 20000 bags ena ali ndi 40000 bags ena even 80000 bags ali nazo umumu koma malawi ili pa njala ya zaoneni a chief justice judiciary pamene be very happy as long as iwowo akudya ndi ana awo akuphunzira bwino koma ngati ifeyo enafe tikanena choncho ndiye kuti tapalamula mlandu wakuti akhoti akhoza kutimanga chifukwa chakuti chifukwa chani we are voicing out like that koma tonse tizingokhala chete kodi now funsanga lotsiriza Ndilakuti, kodi m'ma 1990s pamene timafuna kuti kubwere multiparty democracy, tinafuna kuti judiciary should be the only organ of government imene izikhala above the constitution, above the rule of law, ndi zimene tinamenyera ufulu? Kapena tinamenyera ufulu kuti the law must apply kwa aliyense amene. akuchita operate under that law ndiye funso limenelo ndi funso lotsiriza koma make malawi great again sitizatopa make malawi great again sitizaopa make malawi great again sitifooka make malawi great again tikufuna maliro a Chilima Imfa ya Chilima ifufuzidwe msangamsanga ngati akuti inali ngozi nanga amene amalemba graphic ija kuti ndege apa inazungulira apa choncho inapita apa choncho inachita cha choncho apa inazapita uku kuchoka ku mzuzu kuja ngati kupita but it was magnetically been shown kuti izipita ku forest uku akuti inali ngozi akuti tonse tivomereze kuti inali ngozi chifukwa ena mwa Commission of inquiry imene inabwera ija inazalemba ija munali ma lawyers akuti ma lawyers analimo mmenemo some of them they were doctors of laws kulemba zawo zawo azungu sanabwera kaya anaona bwanji kaya pakuti anaona za mtambo mmene inalili ndege how they did it without eh, eh, eh, eh, box yeniyeni ija black box ija imene imachita interpret all this situation uh, kuti ndege imayenda chonchi so ngati radar pa radar panalibe pa ndegepo nanga iwo graphic yonse ija anayionesa bwanji funso lotsiriza ndilakuti kodi inalinso ngozi ija inavula lamba la trouser achilima suti anavala tai kaya sanavale tai anavulanso ndi ujeni Nanga telephone imene yotsiriza imene chilima ananena kut ndege ili choncho choncho nayeso inali ngozi kut telephone imene ija inazapezeka kut nayeso yapanga ngozi? inavula sapato? inachita kut yayi ndege kut inabwezedwa ku mzuzu kut ibwereso ku blantyre nde zose zija zinali ngozi kut yabwezedwa? ndiye mafunso amenewawo tikufunsa kuti ndi sapato zomwe nayonso inali ngozi kumvula a vice president okay ngati inali ngozi atiuza judiciary chifukwa judiciary they are above everything and they know it all koma mcp chenjerani nthawi sinakwane ya two months we are still putting structures in place